nwanne ya anụrụ di ya nwanne ya ata nwunye ya ọ na-eme happen n'ala Igbo ọ dị possible it happens i actually enwere m a lot of things in them even ihe ọgụ ụka ọnụ kwuru enwere a lot of errors and that is very misleading to even say it i mean add ya to igbo tradition na-asị that na traditionally mmadụ nwoke nwoke lụọla nwaanyị ihi with nwaanyị mmadụ na ọ wụhụ ọ wụhụ arụ n'ala Igbo mana ọ wụ ihe ọjọọ gịnị wụ ihe ọjọọ gịnị wụ arụ if he was here uh, it's just that ana m awatch ya most times his talk na-adị very ama m awesome I don't know but I don't want to be direct too direct but ihe m chọọ ọ wụ na ọ ka nọ here biko nwanne m enweghị ị needịrị mata the Igbo traditions very well before gị pụta openly kwuo ụmụ ụka ndị na as you addressing it to this um, young ones to pick up n'ala Igbo firstly nwoke have the right ma ị chọọ na ị chọrọ ịlụ more than one wife ee eh? but ị hụkwa nwaanyị ọbụla nọ na di even ọ wụgodi ka di ya nwụọna anwụọ ọ ka nọ under that family ụmụnne di ya nwere ike ịchara ya lụwakwa ya she does not have the right unless ọ ya nwa ji aka ya feelie ịkwụsị ịza aha ndị pụọ na family ahụ gazie lụgharịma di ma ọ wụ imeme enyi gị gwazie m si na ị ga-anọ nwaanyị nọ na di gị kpọọ nwaanyị nọ na di ị ma na ọ wụ mmehie nwere ike igbu gị nwa na-ekwu okwu ha ekwu ị ma na ọ wụ mmehie that can even shorten your life

ọ ga-acausere gị mpịampịa ọrịa at the time that you want to start resting ka i riwe uru ihe ahụhụ ị tara ndị ichie be nna gị ga very soon it causes postrate ihe unu na-akpọ post o nwe time ọ ga-eru gị hụ ndị ichie dwarf every kindred nwere dwarf mmụọ mmụọ mmụọ nọ na ngwuru ngwuru be nna ha mmụọ ndị ahụ bịa ha apịa gị aka n'akwa mkpụrụ amụ gị you can't function again

what I was saying about how dangerous ọ dị ụmụ okorobịa anyị ma ndị ndị dede anyị because I am still young I still know that enwere ụmụ nwoke ndị tọrọ mụ na 40 45 years there about ji nwaanyị it is very bad that ị ga-alụ nwaanyị no matter how you trust your brother nke a wụ eziokwu ka m na-agwa gị nna m you can't trust yourself 100% and nwaanyị ihe ị lụrụ alụ enwekwara small small mistakes ndị ị na-eme here and there that you don't know the point ị mere ya you don't know the feeling it's

the boy nọ nga ha imahụ the position ya na the boy nọ as at that time ekwensu na-arụ ọrụ and not because that woman is not faithful to you but because there is something there is already something going on within her that might lure her to that situation and ihe ri otu hụ mee you cannot categorically blame that woman 100% because you yourself failed as a man because o nwere nga ị ga-anọ na as a man a sịgodo a hapụrụ gị nwa agbọghọbịa na normally ị ga-asị atọrọ m nwa ekwesịghị m ile nwa anya for that kind of thing but because that girl e develop one at the right places now our brain is wired that ị hụ ihe mara mma we are automatically attracted to it gị lewe ya anya the first place your brain takes you to down below and her upper body you don dey imagine am once you have imagined it your age you will no longer realize that nwa a wụ nwa ị mụrụ amụ ihe ị So- ga so- na-ahụ so enwere enwere ụmụ nwoke wụ na imagination ha ga-eji imagination gbaa browsụọ nwaanyị like otu ị na-ekwu okwu some men na-ewere imagination browsụọ gị like this enwere ụmụ nwoke dị like that

such thing happens you don't blame that I've, I've, I've handled these cases more than 10 times and you will see the men lamenting bitterly lamenting lamenting lamenting unu ụmụ nwoke a lot of unu nwere ihe ndị unu na-anaghị aghọta the fact na ọ rị right nwoke ịlụ more than two wives three wives n'ala Igbo eh nwaanyị ihe ịlụgide gekwe nwaanyị

ụmụ nwoke na-ekwesị hapụ nwaanyị ha to do just like ihe anyị kwuge now specifically keeping bestie keeping bestie a lot of hmm. men still keep their bestie but ka m jụọ before anyị abịa to that bestie because I, I see edi elezile comment ị dị intellectually sound Oga Kennedy ọ dị ịmụhụnanụ ọ dịghị easy nwa agbọghọ ịpụta dị bold na-ekwu okwu na-enye instances not only na ị na-ekwu okwu many people na-akparị gị na comment section ha bịa here na some of them ga-abịa kwuo off point some of them na-ekwugodi ha na-ekwu okwu without instances so gị nwa bịara na-ekwu okwu na-enye instances ọ wụ an evidence that na i mego experience some of the things ị na-ekwu you are not just saying it for talking sake but you are saying it out of your experiences based on the nature of job and the things ị na-handle but ihe m chọrọ ịjụ gị wụ ị hụna case wụ korokoro nwoke lụ nwaanyị hapụ nwunye ya nwanne ya nwoke na-ata nwunye ya ị hụna ebe o mere

meaning that na i nweghị experience of this very question ajụrụ enwere ihe i raisiri enwere concern i raisiri onye na-alụ nwaanyị hapụ nwunye ya na village nwanne ya nwoke anọrọ there ha na-edina sometimes some of these guys ọ na-edina nwaanyị their brother answer you yes now the thing is i have seen most cases not one not two like i told you earlier Now, this person, I will use one person as an example, but I'm not calling anybody's name. These are the things that come to me on daily basis. This person, ihe a wụ nwanne di ya. Nwanne di ya na-ekwu okwu ya nọ na be di ya. Di ya zụọ ya na school. zụchaa nwa okorobịa na school this is a marriage of over 10 years then with the kind of trust the man nwere ebe nwaanyị ya nọ o ruru to the point iwu ndị mmadụ bịa according to when I started having counseling with them o ruru to the point ọwụ that a na-esendịrị ya message that your wife is having affair with somebody i can show you proof the man said is a lie he married this woman as a virgin for onye kwuru okwu gbasara virgin he married this woman as a virgin yet

God opened his eyes to see it ya ọhụ ya with anya ya abụọ na the same ụlọ ọ nọ n'abalị you can imagine n'abalị dimkpa nọ n'elu na-ehi ụra nwaanyị ya gbatuo n'ala na that same ụlọ ahụ nọrọ ebe ahụ na-ahave affair with nwa nwanne ya nwoke

chịkọta ụkwụ gị ọnụ ejekwele ka ime na the man mega because the power you carry as a woman gị pụọ mee ihe ahụ nwoke ahụ mega nwoke ahụ ga-anwụ ọnwụ ike one and maybe n'obi gị i megaghị ya ka i gbuo the man but i mega ya n'ihi ihe ka o mega fụga gị ụfụ and ị chọrọ imegwara

nne ka m jụtụ gị achọrọ m ịjụtụ gị obere ajụjụ ị nụ ka m jụtụ gị ajụjụ ị ma i lee anya ka i si na-efolo m ị ma na otu m si eme ana m ajụtụ ajụjụ mana ọwụ ụdị ọwụ mkparị otu ị nụ na ị mara mma nwaanyị ndị niile nụ ihe a ma na ị mara mma ị mara mma nke ike nga o kweruru gị e nwekwara ndị kakwa gị mma nwekwee ndị ị kakwa mma ị ghọtago so that is life so ihe m chere ịjụ gị na at this point of your life na ọ gị nwa chuzuru ịdị single ka ọwụ na di abịabịa uh, this is very deep

ọwụ must but ma ọ chọ ọga chukwumerije hehe dọkta sam nke ị na-ekwu ọ na-eche ikwu okwu ịgbapụ ihe ahụ kwuo okwu ka anyị niile na-ekwu na nke nke ị na-ekwu n'ime n'ime nke dọkta sam gbapụrụ people na-anụ ụda ya nke ọ gbapụrụ agbapụ people na-anụ ụda ya but ewele iwe eh, ajụjụ m ọ na-adị ka ụtalị a na-apịa mmadụ because ama m na-ajụ ndị mmadụ ajụjụ ha na-eme one kind ngachiri ajụjụ m ọ na-ata akpụ ọ na-ata akpụ amaghị m gị afọ m aka the thing bụ nwaanyị na-alụbeghị di zaa oku automatically for you to be potent enough to function in that position or in that um,

you need to this is now this is the thing you need to be very sacred in the sense that okay you said 100% right now i can't say 100% for some people i don't know but i can only speak for myself right now in this situation o nwere ndị akpọrọ oku zago oku ha na-alụbeghị di na ha nwere a fiancé kind of mana onye ahụ akwụbụ akwụbụ ụgwọ isi ha now maybe they still have affair with that same person but ọ gụnwa ma otu gị na chi gị si ekpu ọ gụnwa ma how

the only potency that gives you gị rụọrọ mmadụ ọrụ ọrụ ga-ere is idewe onwe gị nsọ a lot of people for, for, forever in the course of your titleship as a traditionalist ka ọ wụ just for the hold on hold on ka ọ wụ just for that particular period i ji ọrụ n'aka

Hmm? onye ọ na-awụhụ like something ihe ahụ ihe anọghị in your in your portfolio o nweghị mgbe ọbụla i chega na ihe dị otu you will ever find yourself in this kind of situation and you suddenly life started carrying you around hmm. and you find yourself in it accepting it and doing it before you accept okay. it there must have e been e nwene case e nwene case m treatiri na this platform ana m ekwu okwu ka m kwuo ka m kwuo ka m mee gị ka ị feel bad mana ana m ekwu reality bụ na ọ wụhụ about you e nwere ana m anụ ama m nwaanyị e nwere ọgwụ ndị ndị traditionalist a na-eji ke wụ that na for example nke nwoke hụ nwaanyị taa nwaanyị ahụ o nwe ike ịma even nwoke ahụ ozi ihe anya ya ga-anọ ke nwaanyị taa nwoke nwoke ahụ enwe ike ịhụzi nwaanyị ọzọ ya abaa ya anya for example e nwere eche m na ị wụ onye Imo steeti ana m asụ Igbo na-asụ asụsụ ndị bekee ịta wụ mmekọ nwoke na nwaanyị achọrọ m ikwu ka ọ dị more vulgar achọrọ m ebe ndị ebe ndị so ihe m na-ekwu wụ that na anụrụna m na platform a nwoke a young guy emeet a single mother of four and the woman tọrọ ya with almost 12 years okay and the woman ha nọ ihe a mere na n'ala Igbo n'Imo steeti the guy agakwuru o mere na this platform like last year ka ihe a mere ama m how many people can remember the guy abịarute say that na nwanne ya bịara ka a traditionalist rụọra ya ọrụ eze nwanyị ọga Kennedy ọ kwa i chetere e nwere mgbe ihe a mere ebe last year the guy agaruzie there from there the eze nwanyị apịrị ya eh, taa ya ihe na-adị mma like not all eze nwanyị not all eze nwanyị okay I don't generalize mana this particular woman ewere ya eh, ta in fact taa ya ihe na-adị mma and secondly now ọ na-adị m ka ọwụ na ọ na-adị m ka cases ndị m nwetarele eze nwaanyị ọbụla sịrị nwa okorobịa ebongi or nwoke ọbụla ebongi nwoke ahụ ewu ike ya nwee ịhapụ nwaanyị ahụ aka dịka eh, nga eji nkọ na-akọpụta ihe nọ n'ala Eh, so m na-ajụ the thing na-agba m ọ na-agba m gharị nne ama m enwere ọgwụ eji eme ihe dị otu a ha nwee hapụ eze nwaanyị ahụ na-adịka nga eji nkọ so mana ọwụhụdị that part ka m na-achọ ikwu the part m na-achọ ikwu wụ that na those eze nwaanyị mere ihe dị otu ahụ ha emerụgo their power ha contravene na their power Okay. Um, ọkwa ịfụ ka m si ekwu nke m mm? a sị na ebe onye maruru ka ọ na-ekwuru alright mana I try to be very vast in this calling because ọ dịrị m very hard to be here today and ihe ọbụla m na-amaghị isi ya na-amaghị ọdụ ya I don't I can't proudly come out to speak about it ehe so ọkwa ị hụrụ ihe gbasara ndị eze nwanyị ihe i kwuru now ka m gwa gị eziokwu my brother this was part of the reasons why I never wanted to answer this call because a lot of our traditionalists

even if people will come after me ọ gbasara ụna ma aga m ekwu ya otu o siere nwaanyị ọbụla bụ eze nwaanyị or nwa okorobịa ọbụla ị gara na ke ya as eze nwaanyị gị ruo nga ahụ nwaanyị ahụ elewe gị anya ọ gwawa gị okwu anyhow otu ị na-awọtaha ị ma na ihe agafeena don't be silly

okay otu ọ dị na ọdịnala ka ọ dịkwa n'ụka alright because it's more like an opponent mba owe hapụ ụka kama ọ dan ị kpọọ ọdịnala ị ga-akpọ ụka mgbe ọ bụla ikwu ha na ọdịnala ị ga-ekwu ụka go to all the ndị ụka church pages niile ha na-epreach a na-akpọkwa ndị ọdịnala so it has become an opponent ihe ọ bụla ikwu ga-eweta gịnị kwuo e na-ekwu ọ bịa dịzie ka ikwute gị ihe alright so this is it it must not suit you ehe but ọ wụ otu o si dị but otu o si dị na ebe ndị e, e, e, ebe ndị ogbo ka o si dịkwa n'ebe ndị na-ekwu okwu ị na-aghọta na gị gaa na ke onye eze nwanyị ya elewe gị anya otu na-adịghị mma and maybe gị na onye a enweghị any relationship from Adams but ị just bịa to the person enwe sudden kind of scenario lead gị to relationship that you yourself in your, your right senses you know that maybe ị nọrọ na your right senses gị na onye a agaghị emekọnwa ihe nna m go and look for what is doing you ọ gbaghị aka okay so two question ka m nwere more then onye ọzọ ekwuo just two question you know two question the, the, the first question m chọrọ ịjụ enwere nwoke ị sị ị dịbeghị ready na ị chọbeghị ịlụ for now enwere nwoke nwere ike ịbịara gị di na aga ịlụ di na decision gị echenji ka ọ wụ na ihe ọ masịrị nwoke ahụ wụrụ ị dịbeghị ready for now I told you I am not completely single, right? Oh, meaning that na ị nọ na talking stage something like that enwere onye gị na ya kpaga ị chọrọ ịlụ ị kpọọnụ ya talking stage ọ gị mazi but m gwara gị I am not completely single mhm. ka m jụzie gị nke a agwara gị na enwere enwere m two question ịjụ gị ok nke a but nọmba one ka anyị ka nọ n'ime ya so ya na ị na-ajọin gị na-asọpọtụ ihe anyị na-eme here and ị mara na ị na-abịa na peji ihe ọbụla i kwuru here can go viral in, in, in all social platforms. Not only, not only, Hmm. Not only on on on um, on this very app, every app, both on YouTube. Achọghị m ịkpọsị aha because of their policies. So, but ihe m chọrọ ịjụ gị my sister wụ eh, ihe m chọrọ ịjụ gị na wụ eh, ọ dị advisable ịnọ na talking stage mana talking stage ahụ could possibly lead to marriage maybe maybe ya wụrụ that na ọ ga-lead to marriage ka advice ị nwere not just for yourself but for other young ladies ọ dị advisable ị test before before gị eme accept ka e mee ihe isi gị ọ dị advisable um, from a young people perspective as a young lady wụ ọ dị advisable before nwoke sị ọ na-achọ ịlụ gị nwanne gị gị bie ya ọhụ bobo come to my bed let's you know, ọ dị advisable You understand what I mean now? Nna na e, ka m kọọrọ gị. Ajụjụ ị na-ajụ m na ọ mara mma mana ị directia ya to me. You won't get the right answer because no, one no, ajụrụ m gị nne gee ntị onye ọbụla bịara na this box omega asaa imenwu ihe na ya gee ntị ile anya ele anya adirectri m to you to speak from what you think not that you are doing it or you are not doing it but to speak from what you think before m gee ntị ka m landọ ihe m meanịrị wụ na ị nọ na talking stage which can be married or not married but using your experience to answer my question is it advisable na before nwaanyị alụọ di ke ikpeazụ a ka agbọrọ ọhụrụ awụhụ ndị mbụ ndị nna nna anyị ha ọ dị advisable ị sị nne before i kweta onye enyi gakwa test kwa marakwa amụ ya ọ na-ekwekwa ekwe ka aka Chukwumerije amụ ya ọ na-akpọdekwa isi n'ala ka nga mbe dara aka ịghọtago ka ị ghara ịwee lụsịa di ịgba anya anọrọkwa gị n'iro ịnụ maka adị ama ama so ọ dị advisable ọkwa ịjụchala e nwere ụzọ ihe abụọ nọ n'okwu ị jụrụ now one m ga-ebu ụzọ gwa gị ọ bụrụ na m sị gị na ọ dị advisable ị gaa gị test ya ihe a na-ekwukwe bụ na ị sị na ọ wụ um, ị na-ajụ m nke ụmụ nwaanyị ndị ga-egete gee right ọ bụ na ị na-asị ka ị gaa gị inye gị wụrụ virgin a na-ekwu nnụnụ anụ na ka na-aha ma virgin hmm. virgin virgin na ha bụ the most wanted cherekwa ọga Chukwumerije chere chere chere ịjụọla ajụjụ chere ka m saa gị now this is to the ladies nọ here okay ọkwa ị na-anụ ka a na-ekwu virginity wụ a very standard um, level eh, ụmụ nwoke na-ele anya ihe nwere advantage nwere disadvantage ọ nọọrọ gị ikwu ma ọ wụ ị chọrọ ịwụ virgin before gị lụọ di okay ị sịkwa na ị chọghị ịwụ virgin before gị lụọ di na ị chọrọ ịma onye ị na-alụ to avoid tomorrow gị keepwe bestie because ọ na ihe virgin ahụ ị ga-agawazi nga ahụ gị ruzie gị marazi that o nwe ike osutu nkwe gị echizi gị feelwezie na ị chọrọ ịhụ kara ihe ị hụ ga die ọ ya ga-elead to this infidelity a na-ekwu okwu ya but ọ bụkwa na ị sị na ị chọrọ ịwụ virgin before gị lụọ di ọ dịkwa mma ọ wụ ezigbo agwa but another thing nọkwa ya n'ebe ahụ bụ ọkwa ị na-ahụ otu anyị niile nọ ebe a na for people that may be in my kind of situation or they will find themselves in my position otu ishe drip ga m eh, ama m ebe ị chọrọ ka m ama m ị chọrọ ịgba m handicap ị na-achọ gị jụọ mmadụ ajụjụ agwa gị otu o ya esi tọọ ụtọ na ntị gị so that ị postuo ya ọ bụrụ gị kekpụm chere ka m gwa gị ihe a na-ekwu abụrọ sọ naanị mụ na gị na-ene ya nwee ndị ọzọ na-ene ya na-anụ na ọ bụrụ na ọ bụ for ndị young people ndị find themselves in this situation of ihe calling ndị a I will always tell you my sister if you find yourself and you're still single for you to be effective enough you need to ọnụ ntụ gị a ọnụ a ji arụ ọrụ ọnụ ị na-eji ekwubi okwu needri ịdị active and the amount of failure we are having and people the kind of bad references we are getting it is alarming and it is happening because of anọ otu nga it is happening because of anọ otu nga sịkwa m na the other side na ọ ya nwa kacha mma o mana o nweghị ihe wụ mmadụ bịa to you weta ego ya sị gị meere ya ihe a meere ya ihe a hoping that and you know that this generation na alikehụ culture alikehụ tradition ha jisizi ike bịakwute gị and ịchọrọ imere ha ihe imechaa ihe ọ gaghị awọkụ ya bụ because imetọchichala onwe gị imetọchicha onwe gị gakwa ga mee your cleansing nne m the tendency for that spirit that is working with you to leave you it is 100 percent achọrọ m ikwu okwu enwere ihe m chọrọ ịcorrect hmm? ịma enwe onye ma ihe niile enwere ihe m ma ị na-amaghị nwee ihe ịma m na-amaghị jenereshọn a nke ugbu a hmm? m gwa gị okwu ga mee research ha likiri culture kara jenereshọn my mother my father but jenereshọn a don't keep the culture listen to me e nwere ihe dị iche i like this thing but i don't keep it for example alikiri m ebe a na-ekwu eziokwu but awụghị m onye eziokwu for example ka m nye gị example na 80% of our grandfather our fathers na-aga ụka 80% of ịbịa na my village ee eh, ndị okenye na-agacha ụka ha na ha na enwere ihe a na-akpọ nzukọ ụlọ nzukọ ị mana ịbịa na my community ana m ekwu okwu tiktok 80% of ndị mpa anyị ha na-aga ụka emekwe tradishọn ha na-eme tradishọn na-emekwe ihe ụka na-aga chọọchị ok mana ha na-ekipụ ya mana 80% of ụmụ okorobịa ndị ke ugbu a anaghị aga ụka but ha ha laikiri ihe kọlchọ but ha na-ekipụ kọlchọ ama m ịghọtara ebe m si ebe m si ihe m na-agwa gị wụ eziokwu ị ga-ahụ somebody ya enwe interest about igbo culture and tradition mana ya hụ nwunye mmadụ ya ebie ya ọhụ and ọ ma na ọ dị against our tradition I'm not saying I'm saying it for us to have a better society and a change akwa ịghọtara ya akwa ịghọtara angle ịghọtara angle m na-ekwu I don't know if you are getting me Yes. so now I think I have clarified that part so the part back to the question because ahụrụ m na ị na-edribble m since so m sị ka m bịa ba- back to the question m na-ajụ gị ya wụrụ na enwee young lady chọrọ ịlụ di not you na ọ chọrọ ịlụ di chidimma chọrọ ịlụ di ya bịa to you Jennifer sị gị biko ọ ya testịa nwoke a ka ọ ya just ma accept ka eme ihe isi ya ka ọ lụwazie kee ihe ị ga-agwa ya asị m gị kee ihe ị ga-agwa ya ama m ihe ị na-agbagharị just zaa m straight kee ihe ị ga-agwa ya Um, ọkwa ihe m ga-agwa ya dọta chiala dọta ka ịghọtara aka ịghọtara ebe ọ na-achọ ibuba m gị ghọtakwa ihe m chere ime ya hia ee eh, kee ihe ị ga-agwa ya exactly ị ma ị ma onye iberibe dị ka m chọrọ na ịmata ihe ya nwa wụ JP mata ihe ọ ga-ekwu ihe ihe m ga-agwa ya o o nwere ilulu mpa m na-atụ ee o mere nze pụọ sị ngwugwu a ga-atọhe atọhe ọrị mma ịchapụ ya n'ụzọ ị na-anụ Mhm. lewe m anya kpuwe m anya ihe ahụ ị chọrọ ịnụ ọwụ ị gaghị anụ ya daddy m sị ngwugwu a ga-atọhe atọhe arị mma ịtọhe n'ụzọ a sịkwanụ ndụmọdụ ka mma ka mmadụ ji aka mee gịnị dụọ onwe ya m ga-adụ gị ọdụ nke m ji bụrụ onwe m m dụcha gị ọdụ ọ masịzie gị gị mezie nke chọrọ gịnị maka ọ ngịnwa yi shoe ahụ ọkwa ngịnwa ka ọ ga-afụ ọnwụ m ga-agbatara gị shoe mana ihe m ga-agwa gị bụ ihe m nwere ike gwa gị site n'ọnọdụ m nọ as onye na-atụziri mmadụ aka m ga-atụziri gị aka ụzọ ziri ezi if i lezie na nke a na ihe a na onye i take everything she say no but this one i want to go extra ọ nụrụ gị because echi ọ bụ na i meghị ya ị gaghị asị na ọ mụnwa gwa gị sị gị emena ya

so ihe m chere ịjụ gị na e nwee ebe a na-adụtara mmadụ iyi ọkwa ị ma ihe wụ ịdụtara mmadụ iyi asị m na kemgbe nwaanyị akwa eme tradition na ọ matụbe nwoke kemgbe o bidoro mewe ihe tradition kemgbe ọ kwụrụ mee crown as a traditionalist na ọ mabe nwoke and always good recommendation Mary J. Mary J gaa ṅụọra nwaanyị iyi na ọ matụbe nwoke ị nwere ike ka ị nụrụ di a ya wụrụ na m na-achọ ịṅụ the iyi kee ihe ị ga-eme onye ka ị chọrọ ịṅụra the iyi somebody asị m ṅụtara this lady iyi na onye a wụ ezigbo mmadụ nne chere ana m enye instances hold on hold on somebody asị kemgbe ọ kwụrụ mara this Jenny mara na ọ wụ a core traditionalist na ọ matụbe nwoke na ọ na-eme ihe ọ na-emete na Mary J bet ego gị niile ọ matụbe nwoke ọwụkwa for her life but kemgbe ọ kwụrụ wụrụ a certified traditionalist ị ga-asị m ịnụrụ ara ndụ ma m chịrị ibeti ego ahụ kee ihe ị ga-eme ọ mụwa ka i ji eme the contest gị sef ọ mụwa ka i ji eme ihe niile ndị Ogechukwu Mary J chere ka m sị gị

second, third. This one now is the fifth one, and yet you are still seeking for more uh, question so that I will give you the this thing. I will oblige you. Now you are asking if nnọrọ ebe your person na-achọrọ ịṅụtara m iyi na m ebibeghị ụdịka ndụ dị otu a ka m hapụ ka m wepụ ịṅụta iyi ibet beti enwe ihe a na-akpọ beti mm. before you use yourself because ihe ihe ihe m ji wepụ ịṅụ iyi wụ your your your the your job ịghọtago that iyi wụ deep word ka m use beti yes nne gaa n'iru gaa n'iru before gị betiwa ihe n'isi m you have to know me right abi and by knowing you enwere and by knowing you enwere so many things m ga-ahụ nwere ike ime m si mba agakọ m aṅụ ngwa kwuwe kwuwe kwuwe kwuwe kwuwe

over somebody's head. Okay. Okay, no, thank you. Thank you. you can bet over someone's head. Thank you so much. If there is anything, ajụka ị na-at kwanụ dịka enwere anything dị ana m ajụ gị ihe a na-akpọ probing question. Enweghị any question m jụrụ gị dị very probing in nature. ịghọtago bet cool cool cool cool cool ụda cool ụda for ndị si drop her I'm not dropping her instead I like her energy to the platform okay but the only thing wụ ọ chọrọ ịdị very diplomatic you know ihe m chọrọ ịjụ gị wụ na if there is anything if there are two things you regret in life what are those two things because no life no life without regret okay achọrọ m ịbịa achọrọ m inye gị soft landing ka m bụrụ ịbịa jụwa gị ihe siri ike because m bịa na-adọ gị dọ gị dọ gị ị ga-adaba ị jụọkwa m ma m na-asakwa gị

What other thing? Okay, okay, keep yeah. it there. Keep it there. So, so, so, so, so having said that, ihe ọzọ ihe ihe ọzọ gbakọtara m n'obi na um, um, ịbago relationship before. Ịbago relationship before, ya wụ na ọ work out.

ịchịkọta marriage gị ọnụ ya awụ ọkụ ka ọ ghara ịwụ alụọ agbasaa ndị ụwa achịwa gị ọchị si lekwa onye asị ọ wụ onye ndu do you think you have that um, intellectual capacity you know that mental strength amakwa m na ị wụhụ obere nwa ahụ but ama m ịghọtara ebe m na-ajụ so achọghị m ka ị find ya my questions very offensive you know so do you think you have that capacity wụ na ịlụọ di now whether nwoke ahụ dịgodi stubborn nwoke ahụ wụrụgodo a womanizer mana ị nwere what it takes ịchịkọta the marriage ọnụ mee ya otu a marriage ahụ akwụrụ chịm n'agbanyeghị challenges na-eme impose to any marriage firstly um, asị ịmara onye na-adịghị gị mma ime enyi adịghị mma ọlụlụ onye otu a m nọ now there is no way m ga-eji mewe enyi m hụ a womanizer eh, enwe ihe wụ a womanizer nwee ihe wụ somebody coming straight to tell you this is the kind of life I want to live in case of echi o gị hụ m na m mega ihe dị otu a ma na that na this thing is part of the things that resonate well with me that I may want to venture into tomorrow in future ọwụgodi by njakịrị ọwụ by egwuregwu

discover this and the marriage ọbụla ịbara ya ịbara ya with ịbara ya with good intention marriage ọbụla ị na-aba ịbaga ya with full mind and intentions right just yes or no ka m na-ekwu definitely so so so that now bring me to this question kee ihe nwoke ga-eme gị na as igbo woman wụ traditionalist gị seek for a divorce kee ihe nwoke nwere ike ime gị na gị seek for a divorce

ị sị ị chọọ ịlụ nwaanyị ọzọ nna m kpọta ya n'ụlọ yes ị sị ị chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ kpọta ya n'ụlọ 100% nwoke nwoke lụọ gị sị ọ chọrọ ịlụ second wife ị ga-asị mba you can't take it ị ga-asị ya kpọta ya n'ụlọ gị nwoke lụọ m sị ọ chọrọ ịlụ second wife nna m aneedịghị m ịjụ gị ele ihe m na-emetaghị because me coming into marriage becoming one with you I, I'm, I'm coming in to give you my all and my best I am there so that we will make it work so if by any chance your quest still you still have the quest of you know taking in another woman It is not because I am not good enough. It is because you desire to be with someone. You still want to enlarge your coast. Either you want to multiply more or you still find there is still pleasure you are looking for that you are not getting from me. aga m egburu gị onwe m ihe m ga-eme wụ nke ahụ m ga-eme m mee ya m ama na emere m ihe a sị nwaanyị nọ na di then gị sị ị chọrọ more ị kpọtakwa ya anyị etikọta aka ọnụ you know nyewe gị otu ahụ ị si chọọ but before you bring somebody ị ga-akpọtakwa onye isi kpụkọtara ọnụ alright ok so now nwoke chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ ya kpọta ya n'ụlọ em ka m jụtụ gị ajụjụ ndị Gen Z a na m na-ajụ ndị Gen Z nụ mana ị wụhụ Gen Z but ka m jụọ gị ajụjụ em nwoke lụọ gị lụzie nwaanyị ọzọ ya wụ second wife ya sị na ọ chọrọ ka ụnụ gbachido onwe ụnụ ụlọ mee kwọkịrịkwọ

um, ọ wụ arụ as a traditionalist ị ga-edecline ya ka ị ga-ahụ ya as, as far as my husband want it and we are legally married i am part of the project ị ga-ahụ ya ka i ka that i am part of the project ka ị ga-ahụ ya as arụ sị di m mba because ama m na ị wụ a good woman ama m ama m na ị dị submissive i know that you are a submissive woman so can you answer it please yes ngwa lee eh, one thing bụ ọnọdụ m as a traditionalist as onye a kpọrọ oku ee eh, i am very sacred nwaanyị a mụ na ya ga-eje now there are people i cannot interchange energy with hmm? beta ọ dịgị marakwa na ọ dịgị ọ dịgị gee m nụ ntị nụ asịga m nwaanyị nwaanyị gewe ntị ị jụọ m ajụ gị hapụ m ekwuo gị jụọ m ajụ gị ha m ekwuo ke m now nwaanyị ahụ now energy i mean by exchanging energy i mean wụ nwaanyị ahụ o ji ezi obi ya nabatakwa m as co-wife ya before mụ na gị eje vọwa ike ee eh? i jikwa ezi obi gị nabata m because one i cannot come where I, there is bad forces and me if you have bad energy i will already see that you have bad energy that is first i can't be in that situation ọ sọgodi di m shi m ka e mee ya aga m ekpe because at that point that is the point of vulnerability okay now gị na ya wụ na mụ na gị lụkwaga ofu di i ji i ji obi ọjọọ abịaga gị na di di anyị nọchaa mgbe mụ na di m ga-anọ as ọdị m m nọrọ na ọdị m mụ na di m gara anọ ama m ihe ihe ọ wụ na e nwere ihe i mere n'ahụ di m ahụ before m aga nga ahụ m emelukwe ya ị ghọtara yes m emeluo ya before m aga so that ihe i mere aga wọkụ n'isi m ị ghọtara so aga m anọ na ọdị m obi gị adịghị mma mụ na gị abịa na-emekọ mba ọ dịghị possible that is the lowest point of vulnerability I can be in and if I find myself in that situation interchanging energy with you at that point ihe i bu can easily affect me because that is the point of no matter sure dị m whatever nọ gị n'ime at that point i mege that act tends to walk away from you at that point first because you are now in the state of a human ihe ị wụ completely ị nọgodi as an ordinary person as at that time ị ga-anọ n'elu ihe na-aga isi alailai mmụọ ọhụ gị na ya arụgo ọrụ eshift one ihe i mege nga na you are performing as a human being ị wụ so ihe ọbụla e projectịrị na gị at that point na can easily touch you if you are not spiritually or highly activated at that point ya wụrụkwa na na the lady energy ya dị clean like you and di gị of unu dị the thing ị ga-asị ma onye nwe m I am part of the problem. ama m na ihe ị chọrọ ịnụ ị gakwa na-anụ ya ntị gị ị ga-anụzi ya ọfụma ọ bụrụ na ama m na ihe ihe ị chọrọ ịnụ ị ga-anụ lee ihe ọgasa m na-agba ọgasa m kpojikwela okwu o ị ga-akpọjikwa okwu ebe ebe rọsh ga-abịa ga nga lee ọ bụrụ na obi ya dị ọcha ihe niile a na-ekwu na anyị emewela ya ya rụọ aka n'ike sie ya n'imi na-agwa ihe ọ chọrọ

so that is it but before onye ọbụla m fire gị question mara na enwere ihe m hụrụ eh, the tempo ịghọtago mara na enwere ihe ọ na-ekwu gbasiri ike ọ wụ nwaanyị niile na-abịa m na-afaya mgbe ọbụla ị hụrụ mmadụ bịara na my box m na-afaya ya question mụ na ya na-adrag ya mara na ihe okwu gị ana m alike ya okay despite that she might not say it the way I want to hear but meaning that I'm, I'm in, I like the energy but ihe ihe m chọrọ ịjụ gị ụmụ nwanyị ndị a na-asị they cannot their husband lụọ second wife ha divorce what is what is excuse me ama m ọ ga-eme m accept ndị aproko ama m na ọ ga-eme m accept akwa just m send nna ahụ ga how many friend request send ga ama m na ọ ga-eme m accept accept akwa just m send nna ahụ ga how many friend request send ga ama m na ọ ga-eme m accept na-ekwugheri ekwugheri ihe niile juru n'ọnụ kwugharị dọma excuse me nne chere o oh. so ụmụ nwaanyị ndị a na-asị that na di ha chụọ nwaanyị ọzọ chọrọ ịlụ second wife they will divorce kee your advice to them ka ị feelị na ihe a wụ okwu social media ka ha na-ekwu ịghọtago because ị sịdị enwe ihe o mere mana a lot of ụmụ nwaanyị ga-asị tụfịakwa onye a pick me this lady pick me because e nwere otu ị sị na ị ga-eme ya accept ha ga-akpọ gị some ga-akpọ gị pick me okay so kee advice gị to them ndị na-akpọ gị pick me for accepting your husband to marry a second wife listen the thing is eh, firstly individual differences secondly orientation and and and belief